Ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezi nya bụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwa nya bụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya-amara ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka e meghara ọdachi ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị nke a bụ ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị tata ndị IPOB ezinụlọ nke nọ n'ala UK ekenekwana ezinụlọ maazị Nnamdi Kanu onyeisi ndị IPOB n'ihe gbasara ihe nke ukwu mere ha gbasara ọnwụ nne ya na nna ya ndị IPOB ezinụlọ n'ala UK chetakwara wee kene Chukwu Okike Abịama wee na-asị mama anyị bụ Lọlọ Ugoeze Kanu na Maazị Eze Israel Okwu Kanu na mkpụrụ obi ha niile nke hapụrụ ụwa a maka ihi ihe ọjọọ nke ndị Naịjirịa na ndị omekome kpọrọ onwe ha ndị Ọhaneze ndị Igbo na ndị kpọrọ onwe ha ndị eze na ndị ọzọ n'ala Igbo na ndị kpọrọ onwe ha ndị ọchịchị n'ala Igbo ihe ọjọọ nke ha mekwasara ezinụlọ Kanu n'oge gara aga nke anyị niile ma ha buru agha dị iche iche wee buje n'obi eze Israel Okwu Kanu wee gbuo ọtụtụ ndị mmadụ n'ezinụlọ eze Israel Kanu nke kpataranụ na eze Israel Okwu Kanu na nwunye ya bụ Lọlọ Ugoeze Kanu ejikwatanwuho nya bụ ihe nke nnukwu ọjọọ mere na obi ha ha wee hapụ ụwa a wee naba ndị ezinụlọ IPOB n'ala UK rụtụkwara aka wee sị na ọ bụrụ na ị bụ nwaafọ Igbo bụrụ nwaafọ Biafra ka i kunite n'oge ugbu a wee wee mara ife a ga-eme ka e dozie ala Igbo na nkịtị a anyị na-agba na usoro inwere onwe anyị bụ Biafra site n'ime Naịjirịa na ọ bụrọ ihe dị mma na onye ọbụla ga-ekunite n'ụla onye ọbụla ga-agba mbọ n'ụzọ ọ ga-agba ka ya bụ ihe nke na-eme n'ala Igbo ka ọ kwụsị maka na anyị abụrọ otu n'ime Naịjirịa anyị agaghị abụnatakwa otu n'ime Naịjirịa na ọ ka mma ugbu ugbu a ka anyị kwuo eziokwu kwudo n'eziokwu wee wee mee ngwa ngwa ka e meghara ọdachi ka ụdị ihe nke a kpọtụrụ na obi eze Israel Kanu ka ọ hapụ ịkpọtụ ọzọ na nke kpọtụkwaranụ mgbe ụmụnna anyị na-eti oke mkpu ka ụwa nụrụ onu anyị n'ihi na ndị Naijiria na-emegide anyị na-anapụ anyị ihe nke ruru anyị n'ike ma na-egbukwa anyị na ala nna anyị nyere anyị na ohere nke ka anyị wee wee na-adị ndụ ka ndị dị ndụ ha mekwara ka anyị mara na ndị na-akpa nkata ọjọọ ka a kpagide ndị IPOB ha mara amara na aka Chukwu Okike Abịama dị na usoro na njem IPOB na ihe IPOB kwụ n'ime ka ọ dịrị onye ukwu mma ka ọ dịrị onye nta mma na ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe na-eme na ime IPOB gị jekwa binye aka n'akwụkwọ ndị kwere ekwe na ha agaghị akwatu ala Igbo ọzọ na ha agaghị ekwukwugide ndị Biafra ọzọ na ha agaghị agbakwa mgba gbagide ọbịbịa ndị Biafra ọzọ ana ha ga-akaba ahụ wee wee mee ihe niile nke dị n'ike nke ha ji wee bụrụ mmadụ wee kwatuo ndị nke a na-akpọ ndị naijiria na ndị niile kwere na naijiria ga-adị dịrị gaba ekelekwa m unu ọ kakwa mụwa bụ ọkọ akụkọ maazị ugwu okechukwu ka anyị bịakwanụ ụmụ igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu Biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na website nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye ya bụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwa ya bụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka e meghara ọdachi